Moni, ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Russia. Ku Russia sitipitapitako. Ndi dziko loti limatchedwa dziko lalikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Kuli ma weather odabwitsa kwambiri. Kumatha kuzizira koopsa moti nthawi ina kalekalelo, nthawi ya Second World War ndi First World War, ankadalira weather yawo ngati chida against adani awo coz anthu amati akapitako ankhondo ena amatha kufa chifukwa cha kuzizidwa. Nde inu tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Natalia Nikolayevna Domkina. Anabadwa mu chaka cha 1987. Iye amatchuka ndi dzina loti Natasha osati Natalia. Nde ndi otchuka ndi dzina loti Natasha Domkina. Natasha Amakhala bwinobwino ndi makolo ake kunyumba kwawo panalibe vuto lililonse koma ali ndi zaka 10 anazadwala anali ndi vuto la appendicitis nde anampanga operation anabwerako atachira bwinobwino nde anapeza kuti siku ina atakhala amacheza ndi mayi ake ati anangoyamba kumayang'ana mayi ake aja kumayang'anitsitsa amayi ake kudabwa kuti aa tsono ukutiyang'ana choncho bwanji Natasha anawauza kuti ndikukuonani mkati ndikuona ziwalo zanu zonse ndikutha kukuonani ngati kuti maso anga ndi x-ray amayi ake aa mpakana anauza mayi ake kunena kuti muli ndi vuto lakuti lakuti kuuza chiwalo china chake kuti sichili bwino mupite kuchipatala amayi ake ananyamuka kupita kuchipatala kukapezadi kuti alidi ndi vuto ndendende mmene iyeyo anawauzira mwana wawo nde anabwera nkumauza anthu kuti eti zoona Natasha eti wandiona kuti wandiona nkati anthu ena nkubwera am- area yomwe amakhalayo akuti eti zoona waona mayi ako nkati iye ali inunso ndikukuonani nkati nkuyamba kumauza anthu inuyo muli ndi vuto lakuti pitani kuchipatala akakuyezeni mulandire mankhwala inu muli ndi vuto lakuti anthu aja amati akapitadi kuchipatala amakapezekadi kuti alidi ndi vuto limenelolo loti mwina samadziwa Kenako anayamba kutchuka. Kunyumba kwawo kumadzadza anthu, anthu kumadzadza tauni yonse. Kumapita kumenekuko, mmalo mopita kuchipatala kunena kuti akuti Natasha akumaona anthu mkati akumatha kuona chomwe munthu ukudwala. Anthu nkumapita nkupeza kuti amawachitadi diagnose kumapita kuchipatala kukapeza vuto ndikutani ndikumachitidwa treat. Mpaka nkhani inatuluka mu local newspaper mu 2003 kunena kuti pali mwana wina akuona anthu mkati akumawachita diagnose. chipatala cha komweko ma doctors anamuitanitsa kunena kuti akamuone kunena kuti nkhanizi zikuyenda bwanji nde atapita kukakumana ndi ma doctors aja anafikira kumuuza doctor wina kunena kuti uli ndi ulcer m'mimba uyenera kuchitidwa check mpakana anayijambula ulcer ija kunena kuti ili malo awa ikuoneka chonchi adokota kukachita check kupezadi kuti anali ndi ulcer anakomana ndi patient wina patient ananena kuti "Ah, ine ndapangidwa diagnose ndi cancer natasha anatsutsa ananena kuti si cancer ine ndingoona kuti uli ndi cyst ndi chotupa chabe palibepo cancer zoterozo ndi anthu amati akakapangidwa cheki amakapezeka kuti iye uja akulondola nkhani kutchuka mpaka anapezeka kuti wadziwika kwambiri ku russiako nkhani inafikano ku uk newspaper yotchedwa the sun inapeza kuti inalemba nkhani yake kuti kuli mwana wina wake amamutcha kuti ndi variant ngati kuti ali ndi ma special powers kenako anamuyitanitsa ku uk kunena kuti nawonso amupange check nde anapitadi ku uk mu 2024 ma newspapers osiyanasiyana otchuka kumeneko mpakana anapezeka kuti a discovery channel nawonso ananena kuti ifenso tikufuna munthu uyu timutani timupange check amatha kungombweresera anthu mwina 5 kunena kuti awawa ali ndi mavuto anji amatha kunena kuti uyu alibe vuto lililonse uyu ali ndi fracture yoti anamuyikirira chitsulo mkati uyu zinthu zonena kuti zonse kumadziwadi kunena kuti zokhoza atapita pa program ya this morning ku uk amene ankamufunsa mafunso host akuyankhulana naye anamuyankha kunena kuti iwenso uli ndi vuto ndi ankle yako yavulala analidi atavulala komano ku uk komweko anapeza kuti atayankhula ndi munthu wina odziwikanso eti anamuuza kunena kuti ah, iweyo uli ndi ma kidney stones koma atakamuyeza anapeza kuti analibe ma kidney stones nde chifukwa choti anangolakwisa pamenepo ku uk nde zinatchukano kwambiri anthu kuyamba kunena kuti ndiwabodza kenako ku New York ku USA nawonso anamuyitanitsa kunena kuti ifeyo munthu uyu tifuna timuone kuti ngatidi ali kuti ali ndi mphamvu zina zake amamutchula kuti the girl with the x-ray eyes atakafufuzidwe ndi timu yotchedwa Committee for Skeptical Inquiry kunena kuti akapange experiment amuone ndi anamuyikira anthu 7 osiyana anthu 7 pa anthu 7 po mmodzi anali onena kuti alibe vuto lililonse amuyeza kale pamene ena onsewo anali ndi mavuto osiyanasiyana ndi anamuuza kuti iyeyo awaone awayang'ane onsewo atchule kunena kuti uyu ali ndi vuto lakuti uyu vuto lakuti anthu ananena kuti akakhonza kutchula matenda a anthu 5 akhala kunena kuti ndiye kuti akuonadi zina zake koma akalephera kutchula matenda a anthu 5 ndiye kuti ndi wa fake. Anakwanitsa kumuona amene analibe vuto lililonse uja anamuuza kuti iwe ulibe vuto lina lililonse. Pamene ena onsewo anatchula zosiyanasiyana nde anapezeka kuti anakhonza kuchita diagnose anthu 4. Anthu 4 onsewo anawauza kuti uli ndi vuto lakuti, uli ndi vuto lakuti, uli ndi vuto lakuti, ndikukuona mkati mwako muli chonchi, iweyo pancreas yako yatani kaya, iweyo liver yako yaonongeka apa, iweyo kumbuyo kwa mutuku kuli chani, mtima wa iwe uli ndi vuto chonchi. Anatchula zonsezo koma ananena kuti wakhoza pa anthu folo okha walakwisa anthu atatu nde chifukwa choti analakwisa anthu atatu ananena kuti ndiwa fake saona china chili chonse ku usa kuja mpaka munthu wina odziwikanso kwambiri otchedwa Brian Josephson anapanga criticise anthuwo kunena kuti mukukhala ngati kuti mmafuna kuti munthuyo alephere munampasa test zinthu zake zomwe munampasilazo chili chonse chonena kuti mmafuna kuti alephere munthu wakhoza anthu folo walakwisa atatu nde mukanene kuti sakuona? munthu angachite diagnose bwanji anthu folo kungowayang'ana? inuyo mukanene kuti ndiwa fake bwanji mpakanaso ku japan anamuitanisa kunena kuti ku japaniso tikufuna kuti tizamchite test anapitaso ku japan. test ya ku tokyo yo anaikapo ma expert atatu nde ma expert wo ananena kuti ife iwowo amafuna awatchinge anthu weti kuti azibwelesa anthu koma deminkayo ayime mbali inayo pakatipa ayikepo ngati chinsalu munthu ayime kuseri kwa chinsaluko ndati natasha amakana natasha amakana kunena kuti no ndifuna anthu ndidziwaona live osatiso kumawatchingayi nde ma results ake anali otani kaya koma ma results ake anali amene kuti akamawaona live amatha kuwapanga diagnose ali ndi website yake and amagwira ntchito ku university akupanganso study medicine atafuna kumvetsetsa medicine kuti akamaona anthu mkati azitha kuchita interpret bwinobwino zomwe akuti akuonazo akuti mwini wake amatha kuchita switch on chimene chocho cha x-ray cho mmutu mwake nkuyang'ana nkumpanga kumuona munthu mkati kenako basi amachizimisaso kuchita switch back kukhala ngati basi mmene tosefe tilili koma ndimmene alili ena ali skeptical akuti ndizabodza pamene ma test osiyanasiyana maiko osiyanasiyana anampanga check ena amachitadi diagnose bwinobwino pamene ena akuti anakanika sindikuziwa mmene inu mungaziganizile koma imene nde nkhani ya Natasha alipo ali nzaka 39 amakhala ku Russia zikomo kwambiri.